jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira walasa k'an ka jamana sariya sunba o ɲɛbila baara minnu bɛ sen na ka se ka o kuncɛli baaraw kɛ o gafeba in olu ye o ta bi sɔgɔmada in na k'o di camancɛ fanga kuntigi ma ni o ye kolonɛli asimi goyita ye o baara ninnu o kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la u y'u sinsin fɛn min kan ka fɔla gafe in kɔnɔna na kosɛbɛ o ye i k'a dɔn an ka jamana kanko ani min ye layisite kunkanko kibaruyaw ye olu sɛbɛkɔrɔ fɔr'a kɔnɔ kosɛbɛ nka walasa an ka faamuyali sɔrɔ a kɔrɔfɔ tɔw la an ka kunnafonina hamadi jara ale tun bɛ a kɛnɛ kan ale bɛ a tɔw ɲɛfɔ an ye an ka faamuyaliw kama an ka jɛ ko o lajɛ ɲɔgɔn fɛ
jɛkulu min sigira an ka jamana sariya sunba lakurali ɲɛbila baaraw sɛnsɛnni kama o ka baaraw kuncɛra o dantigɛli gafe dira an ka jamana camancɛ fanga kuntigi kolonɛli asimi goyita ma bamakɔ kuluba o mɔgɔ bi wolonwula ɲɔgɔn don u ye baara in kɛ tile tan duuru kɔnɔ an nana o de di ka da jamana yɛrɛ ka lahalaya ni jamana ka laɲini jamanadenw ka laɲini ani masakɛ yɛrɛ hami ka ɲɛsin jamana ma o de b'a kɔnɔ mun ye ko in yɛrɛ nisɔndiyayɔrɔ ye ne yɛrɛ kelenna la mɔgɔ si ma kɛ kodɔnna ye bɛɛ kɛra de ɲɔgɔn faamuyala ni jamanadenw hami taba ye ka ɲɛsin sɛbɛn ninnu ma o de y'an nisɔndiya an dalen b'a la bari sabula nin ye jɔda ta ko dɔw la i b'a fɔ an ka jamana furu sinsinna a bolila an ka diinɛ n'an ka danbe kɔnɔ i b'a fɔ an ka kanw kanw taara k'u bila ba la k'u bila kow ɲɛma o ye fɛn belebeleba ye jamana in mago bɛ mun na fili tun bɛ fɛn dɔw la jamana in kɔnɔ i b'a fɔ an ka diinɛw u bonya yira cogo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn in yɛlɛnna a kan kosɛbɛ a bolila danbew kan o tuma la hali ka d'aw ma mali ka laɲiniba laɲinibaw diɲɛ kɔnɔ min b'a to diɲɛ tɛ se ka i ka jagoya fanga boli an kan mɔgɔ tɛ se ka an ka mɔgɔ sugandita yira an na mɔgɔ tɛ se ka don an n'an ka mɔgɔ sugandita cɛ kumaw lajɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sariya sunba ɲɛbila sariya gafe in ye sariya kisɛ kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni kelen ye a bɛna bila min nɔ la o ye sariya kisɛ kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni duuru ye yɛlɛma kɛra sariya dɔw tun bɛ yen a bɛ se dɔ di fanga ma caman bɔr'o la sariya dɔw tun bɛ yen a bɛ se dɔ di kiriw tigɛ cogo ma caman bɔr'o la i b'a fɔ jamanadenw ka hami an ka kanw na o tun talen tɛ ba la mais n'i ye nin sariya lajɛ a ye an ka kanw ta de k'u kɛ an ka jamana yɛrɛ n'an b'a fɔ ko langue officielle an ka kanw taara ka kɛ o de ye i b'a fɔ jamanaden bɛɛ y'a ɲini cogo min na o ka d'aw ma o ye yɛlɛma belebeleba ye bon kuma caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'a fɔra a bɛ fɔ kan wɛrɛ de la filiw bɛ don a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se k'a yɛlɛma k'a k'u sagona ko caman ye i b'a fɔ laïcité laïcité taara k'a jɛya pasi pasi pasi k'a jɛya mɔgɔw ma parce que n'i ye jamana min lajɛ jamana min fanba ye silamɛw ye ni ko ko k'a bɛ dankari silamɛya silamɛya tɛ dɛ hali a faamuya cogo la silamɛya tɛ jɛn n'a ye o olu kumaw bɛɛ lajɛra a kɔnɔ parce que o di adamadenw ma o y'a yɛlɛma caman caman i b'a fɔ eh, eh, eh, an ka assemblée n'o y'an ka kumabulonba ye so filanan dilanna ka bila a la n'an b'a fɔ députés ni sénateurs sénateurs kow fana nana a kɔnɔ o tuma ko caman dilanna a kɔnɔ yɛlɛma caman donna a kɔnɔ dantigɛli sɛbɛn min dilen filɛ nin ye camancɛ fanga kuntigi kolonɛli asimi goyita ma a baara tɔw bɛ ale ni a baarakɛɲɔgɔnw bolo